dziwani kuti zigawenga za ku chechnya zinali zoopsa ndipo zinkathandizidwa ndi gulu la al-qaeda panali anthu atatu odziwika bwino amene ankapereka sapoti kwa zigawenga zimenezi tinali ndi osama bin laden wa gulu la al-qaeda muhammad al-khattab wa gulu la afghanistan mujahidin komanso abu omar al-saif amene anali komanda wa afghanistan mujahidin anthu atatu onse amene ndatchula pano osama bin laden abu omar al-saif komanso muhammad al-khattab anali nzika za ku saudi arabia ndipo ndi amene ankathandiza zigawenga za ku chechnya pa nkhondo yolimbana ndi russia mchaka cha 1999 president boris yeltsin anatula pansi udindo ndipo kunasankhidwa mtsogoleri watsopano wotchedwa vladimir putin patangotha miyezi yochepa atayamba kulamulira zigawenga zosadziwika zinaphulitsa malo ena mu mzinda wa moscow ndipo anthu oposa 350 anaphedwa vladimir putin ngati mtsogoleri anauza atolankhani kunena kuti anthu aku chechnya mothandizidwa ndi al-qaeda ndi amene anachita za chiwembuzi posakhalitsa iyeyo anatumiza asilikali ndi kuyambitsa nkhondo yofuna kuthana nawo miyezi yochepa chabe president putin anakwanitsa kugonjetsa zigawenga ku dera la chechnya akuluakulu ambiri a zigawenga zimenezi anaphedwa ndi asilikali a russia kuphatikizanso anzake awiri a osama bin laden abu omar al-saif komanso muhammad al-khattab kuyambira mchaka cha 2000 dera la chechnya linali m'manja mwa russia ndipo vladimir putin anasankha ahmad kadyrov kukhala governor komabe zigawenga zambiri sizinali zokondwa ndi kusankhidwa kwake chifukwa ankamutenga ngati puppet wa putin tsiku lina lake mchaka cha 2004 zigawenga zimenezi zinamukonzera chiwembu choopsa anaphulitsa galimoto yake ndi bomba ndipo mapeto ake iyeyu anafera pomwepo atangophedwa mwana wake ramzan kadyrov ndi amene anatenga udindo wake mothandizidwa ndi sapoti ya putin iyeyu ndi amene wakhala kuyang'anira chechnya region kuyambira nthawi imeneyo kudzafika panopa and he is the most powerful person ku dera lonselo dziwani kuti udindo ndi mphamvu za mwana ameneyu zimachokera kwa putin vladimir putin atangochoka pa mpando lerolo ndiye kuti udindo wa mwana ameneyu udzakhalanso pa chiopsezo monga tikudziwa kunena kuti zigawenga zambiri zinathawa ku chechnya ndikukabisala maiko ena chifukwa cha putin koma iyeyu atangochoka pa mpando kapena kumwalira ndizachidziwikire kuti zigawenga zimenezi zikhoza kuyambiranso kuvuta ku chechnya ichitu ndi chifukwa chake mumaona mwana ameneyu akuchemerera kwambiri putin kupereka royo kwa vladimir putin chifukwa chonena kuti putin atalanda dera limeneli chaka cha 2000 anapereka udindo woyang'anira dera lonselo kwa abambo ake amenewa Akhmat Kadyrov ndiye zigawenga zinamupha mkulu ameneyu mchaka cha 2004 ataphedwa Putin anapereka mphamvu zonse kwa mwana wake Ramzan ndiye Ramzani wakhala akuyang'anira dera limeneli la Chechnya kuyambira 2004 nkudzafika tsiku la lero ndi chifukwa chake mumaona kuti mwana ameneyu akutumiza asilikali ku Ukraine kumakathandiza pa nkhondo imeneyi imene ikuchitika kumeneko zonsezi zikuchitika chifukwa chonena kuti iyeyu amapereka royo kwa putin chifukwa amadziwa kunena kuti putin kungochoka pampando ndiye kuti udindo wakewunso udzakhala pa chiopsezo tikapita ku ukraine tikapeza anthu aku chechnya komanso belarus akulowerera nkhondo imeneyi kumbali zosiyana mwachitsanzo zigawenga za ku chechnya zikumenya nkhondo imeneyi kumbali ya ukraine pamene asikali a ramzan kadyrov akuthandiza russia nawonso otsutsa boma aku belarus akuthandiza ukraine pamene asikali a president lukashenko akuthandiza russia mmene ndakuuzirani kale kunena kuti mchaka cha 2000 Vladimir Putin anagonjetsa komanso kuthetsa ulamuliro wa zigawenga ku dera la Chechnya. Zigawenga zimenezi zimamva kuwawa kwambiri ndipo nchifukwa chake ena mwa iwo akulowerera nkhondo imeneyi kumbali ya Ukraine ndi cholinga chofuna kuthana ndi Vladimir Putin. Eh, zigawenga zimenezitu zimamuona Putin ngati mdani wawo ndipo nchifukwa chake zikufuna kumagwirizana ndi Zelensky ndi cholinga choti amuchotse pa mpando nazonso zipani zosusa boma ku belarus zatopa ndi ulamuliro wa lukashenko inu mukudziwa kuti iyeyu wakhala kulamulira dzikolo kwa zaka zokwana 29 and everyone is tired of his dictatorship ku africa kuno tili ndi mapulezidenti ena ngati robert mugabe kamuzu banda komanso paul biya wa ku cameroon amene museveni ah, ndi chitsanzonso china chabwino kwambiri amene akhala kulamulira maiko awo kwa zaka zoposa 40 30 chakuti ndiye ameneyunso lukashenko anatenga udindo umenewu 1994 ndipo akulamulirabe mpaka panopa mukawerengesa kuchoka 1994 kuzafika 2023 muona kuti president ameneyu wakhala kulamulira kwa zaka zokwana 29 mwana kubadwa ndikufika zaka 29 president ali mmodzi yemweyo zimenezitu mukhoza kuona kuti ndi zinthu zotopesa kwambiri zimawakwana anthu kukhala ndi mtsogoleri mmodzi kumangolamulira yekhayo mpaka zaka zokwana 29 that is too much ndiye opposition ya ku belarus ikusapota ukraine chifukwa akufuna putin agonjetsedwe ndi cholinga lukashenko naye achotsedwe pa mpando dziwani kuti pulezidenti ameneyu amatetezedwa ndi putin monga muja atsamunda ku south africa ankamutetezera kamuzu tikukumbukira kunena kuti atsamunda atagwebuka mano ku joburg mchaka cha 1990 tinaona kamuzu banda atasiya kuopedwa kuno ku malawi mpaka anthu ambiri anadzuka nkuyamba kutsutsana naye ndi mmenenso zikukhalira ku belarus otsutsa boma akudziwa kunena kuti ukraine ikagonjetsa putin ndiye kuti nawonso adzakhala ndi mwayi wochotsa pa mpando lukashenko mwachidule ndikuwuzeni kuti ku ukraine kuli magulu ambiri azigawenga amenenso ali ndi mavision osiyana ndakuuzani za zigawenga za ku chechnya zimene zikuthandiza zelensky pa nkhondo imeneyi zimenezi zikufuna kunena kuti zigonjetse putin cholinga chawo sikuti akufuna kuthandiza ukraine iwo akufuna kuti ukraine igonjetse putin ndi cholinga choti iwowo apite ku chechnya kuti akatenge boma lawo kapena chidule chake ndiye kuti iwowa akufuna kuti chechnya ikhale dziko loima palokha ndiye chifukwa chake akuthandiza ukraine imeneyi ndi cholinga ikagonjetse putin putin akagwebuka mano ndiye kuti iwowa zikhala zosavuta kuti akatenge dziko lawo tilinso ndi ramzan kadyrov amene akuthandiza putin chifukwa iye akudziwa kunena kuti putin akagwa ndiye kuti nayenso achotsedwa pa mpando president lukashenko wa ku belarus amakhala pa mpando umenewu chifukwa cha mphamvu za putin ndiye nayenso akutumiza asilikali kumakathandiza putin chifukwa akudziwa kuti putin akagwa nayenso achotsedwa pa mpando Kulinso otsutsa boma ku Belarus amene akuthandiza Zelensky pa nkhondo imeneyi. Iwowa akudziwa kunena kuti Ukraine ikagonjetsa Putin ndiye kuti Lukashenko nayenso agwetsedwa, zomwe zikhala zosavuta kwa iwowo kukalanda boma. Ku Ukraine kulinso ISIS group imene ikuthandiza Zelensky. kulinso anyamata ochokera maiko osiyanasiyana ngati ku pakistan ndi georgia amenenso akuthandiza ukraine komano amenewa akupitirako chifukwa chofuna ndalama umphawi komanso unemployment ndiye aku- akumapulomisa kunena kuti ukamenya nkhondo one day uzipatsidwa ndalama yokwana 2 million kwacha ndiye kwa iwowo akuona kuti ndi zosavuta akulolera kumaluza moyo wawo ndi cholinga choti apeze ndalama kumeneko kulinso wagner group imene ikuthandiza russia gulu limeneli tikulidziwa bwino likulandira thandizo la zida za nkhondo kuchokera ku maiko a Iran china komanso north korea wagner group ikumagwiritsanso ntchito akaidi pa nkhondo imeneyi tiyerekeze inuyo munapalamula mlandu ndipo anakugamulani kukakhala ku ndende mdziko la russia wagner group ikumapita ku ndendeko nkumakatenga akaidi kuti azikamenya nawo nkhondo mdziko la ukraine mwachidule ndikuwuzeni kuti akumawanamiza akaidi amenewa kunena kuti akamaliza kumenya nkhondo imeneyi akatulutsidwa kukhala afulu komabe malipoti akuonetsa kuti ambiri mwa akaidi amenewa akumafera komweko taonapo anyamata atatu aku africa kuno ataphedwa ku ukraine chikhalirecho amagwira ukaidi mdziko la russia zonsezi zikuchitika chifukwa chonena kuti gulu limeneli likumawatenga akaidi amenewa mowanyengerera or either by force nkumawatumiza ku battlefield mdziko la ukraine

ikuwonongeka chifukwa cha mikwiyo yakalekale putin anatifotokozerapo kunena kuti cholinga china chimene iyeyo amayambisa nkhondo imeneyi sakufuna kunena kuti ukraine ikhale ilowe mu- ilowe mu bungwe la NATO zikusonyeza kuti putin ameneyi amaganiza pezo zakalekale zimene ka- kale ndakuuzani kuti soviet union inali dziko limodzi imene ili russia imeneyi ndiye itaphwasulidwa kunapezeka kuti ukraine inatuluka kukhazikitsa dziko lawo putin amapangabe feel ngati hi- he was betrayed russia ina- inanamizidwa komanso kupusisidwa ukraine sinayenera kuchoka mu soviet union ndi mmene Put- putin amapangira feel that's why anayambisa nkhondo imeneyi komanso mukaonesesa muona kuti putin yemweyi anakalanda chechnya ndikuikhazikisanso kukhala mbali imodzi ya russia anthu aku chechnya zimene zili zigawenga zimene panopa zikuthandiza ukraine pa nkhondo imeneyi zimadana ndi putin ndipo chifukwa chake panopa zikuthandiza ukraine for this resistance mapeto a zonse zimene zikuchitika ku ukraine kumeneko muzaona kuti amene akuvutika kwambiri ndi anthu nyumba zikuphwasulidwa anthu akuphedwa midzi ikuphwasulidwa zimene zikuonesatu kunena kuti palibe kumvana kwina kulikonse chifukwa choti mikangano imeneyi ndi yakalekale